o la an bɛ ala deli ala k'an kisi sitana ka tɔɔrɔ ma donc duniya hinɛtigi min ye eh, ala taala masa min ye masa min ye ɲuman kɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen ye eh, ɲumankɛla o jugumankɛla o sitana eh, isilama kafiri nanfigi ala ɲuman kɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye o de y'a to dugukolo kan an y'a bala sɔgɔ caman na dɔw bɛ yen u bɛ sago la ko kɛ u bɛ tila ka jibalabagaw nɛni ka ala nɛni ala mɔgɔ nɛni ka ala yɛrɛ nɛni ka wala min diyara i ye i b'o le kɛ o dɔw yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ ko nɔn ko ala ye ala yɛrɛ tɛ foyi kɛ ko ala donc sitan sitan de bɛ adamaden ko ɲɛnabɔ parce que an b'a dɔn ko sitan bɛ se ka mɔgɔ ko ɲɛnabɔ ala fana b'a ɲɛnabɔ mɛ ala ye min fɔ an ye E min mɔgɔ min taara dolo wala sitan dɛmɛ yɔrɔ la dɔrɔn e bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ala taala fɛ ala ka hinɛ min a ye min kɛrɛnkɛrɛn mumini de ye e t'o sɔrɔ alikiyama don donc o la an b'a ye dugukolo kan subaga kafiri sitan a bɛ se ka mako bɛ se ka ɲɛ dugukolo kan limaniyabaga fana mako bɛ se ka ɲɛ dugukolo kan sitan mako bɛ se ka sa dugukolo kan limaniyabaga fana mako bɛ se ka sa dugukolo kan mɛ o si t'a jira ko alikiyama don nin ta bɛ kɛ kunnango ye mɛ ala y'a fɔ an min sɔnna ka ala taala ka kumakan labato dugukolo kan an de bɛna kisi sɔrɔ alikiyama don wala ala k'o nɔgɔya ala k'an dɛmɛ a barika an ka taa donc nin ye bisimilahi rahmani rahim a ye min fɔ donc sura ye suratu taha taha donc sura mugan mugan don sura mugan a bɛ daminɛ taha dɔ ko ko ta he a bɛɛ kelen donc harafu fila fila don ta ani ha ta ani ha le donc o y'a fɔ ko ɛɛ dɔw ko ko kira tɔgɔ lo wala dɔw ko ko dɔw ko ko cɛ a dɔw fana ko ko ala tɔgɔ lo mɛ minnu bɛnna k'a fɔ ko non adamaden si tɛ taha kɔrɔ dɔn harafu i n'a fɔ alif lam taha ka he wa donc bɛɛ lajɛlen ala taala kelen b'a ka muradu kɔrɔ dɔn ka donc an k'a bila a yɔrɔ la ala ala dɔrɔn de b'a kɔrɔ dɔn n'o tɛ an tɛ se ka a kɔrɔ dɔn donc wala an ka taa ɲɔgɔn fɛ ma anzalna alayka ala taala ko kira ma ne ala taala ma kurana jigin e kan kurana donc ma jigili kɛ i kan kurana kurana litashqa e ka kɛ kunnango ye donc ma kurana jigin e kan walasa ka kɛ kunnango ye e ma ka kɛ kojugu ye e ma wala ka kɛ tɔɔrɔ e kira ma ka kɛ degun ye bɛɛ b'a kɔnɔ illa tazkiratan ala ko ni kurana jigira a laɲini fɛn min ye dɛ e ka hakili i ka hakili jigi kɛ liman yakhsha donc a kɛra hakili jigi ye mɔgɔ mɔgɔ min min ye min siran Alahu taala ɲɛ donc kuranɛ ka lajigili kɔrɔ de y'o ye donc a mana a mana a kana kɛ degun ye kira ma walima a kana kɛ tɔɔrɔ ye e ma walima a kana kɛ kunko ye e ma non non a nana dɔrɔn k'a kana Ala ɲɛsiranbaga ka olu ɛɛ hakili jigin tanzilan kuranɛ nin jigira dɔɔnin dɔɔnin mimman halaka arda k'a bɔ danba masa min ye dugukolo dilan nin fɛ wa samawati ani tigi min ye sankolo dilan a bɔra o tigilamɔgɔ fɛ ula min ye masa kɔrɔtalenba ye o kuranɛ bɔra o tigilamɔgɔ fɛ arahamani arahamani masa an ye min fɔ ka tɛmɛ dugukolo kan ka hinɛ bɛɛ lajɛlen a tigi ala taala ala ale y'o dabɔ ka di danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ala arsina arahama ala arsi donc arahamani masa min bɛ a ka larusu kan istawa a sabatinin bɛ voilà ala b'a ka larusu an t'a ka larusu larusu yɔrɔ dɛ ala b'a yɔrɔ dɔn parce que an ka sanfɛ bɛ se ka kɛ dɔ ka duguma yɔrɔ ye dɔ ka duguma yɔrɔ bɛ se ka kɛ an ka sanfɛ ye ko dugukolo yɛrɛ bɛ sanfɛ donc ni dugukolo bɛ sanfɛ i ni sanfɛ duguma sanfɛ sanfɛ min duguma duguma an yɛrɛ t'a da dan lɔn min bɛ kinibolo t'a dan numanbolo t'a dan min kɔfɛ an t'a dan min ɲɛfɛ an t'a dan dan lɔn donc n'o ala taala ko ko sanfɛ o de ko ni sanfɛ yɛrɛ an an fɛn fɛn sanfɛ sanfɛ ye nin ye ni ala ka sanfɛ an yɛrɛ yɔrɔ dɔn donc voilà parce que fɛn bɛɛ lajɛlen dugukolo kan yɛrɛ caman bɛ mɔgɔ bɛɛ la ka yɔrɔ dɔn Voilà, donc, uh-huh. lahu lahu ma fi samawati fɛn o fɛn min bɛ sankolo wolonwula de kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɛra Alahu taala ta ye wa ma fi la wa ma fil ardi ani fɛn o fɛn bɛ dugukolo kan bɛɛ kɛra Alahu taala ta ye wa ma bainahuma ani dugukolo ni ni sankolo cɛ fɛn o fɛn min bɛ yen bɛɛ lajɛlen kɛra Alahu taala ta ye wa ma taha wa ma tahata sara ani fɛn bɛ dugukolo kɔnɔ dugukolo kɔnɔ bɔgɔ nin kɔfɛ ala bɛ olu fana dɔn wa in tajahar bil qawli ala ko amma an adamaden bɛɛ lajɛlen n'an y'an ka kumakan fɔ k'a bange kɛnɛ kan mɔgɔ y'a mɛn o fa innahu ala k'ala taala yaalamu sirra ala k'ala taala kɔni bɛ kumakan min dogora ala bɛ o fana dɔn wa akhfa ani ani ani wala gundo ani ko dogolen bɛɛ lajɛlen ala bɛɛ lajɛlen kalama donc i kuma ka gundo de b'i kɔnɔ i bɛ ala b'a dɔn e ye min fɔ duguma mɔgɔ t'a mɛn o ala b'a dɔn donc o de ala ko amma e y'a bange kɛnɛ kan o e m'a bange o ala kɔni bɔra bɛɛ kalama ka ban
Alahu taala ye masa min ye voilà donc pardon ala la ilaha donc ala batofɛn dɔwɛrɛ tɛ yen ila huwa fo ale ala taala kelen pe lahul asmaul husna

iz wakati nin kan ra'a naran nabila musa ye tasuma ye fakala a ko a ka li ahalihi a ka somɔgɔw ma
em eh, mɔgɔ umkusu donc a a ye a ye to

Eh, n'a sɔrɔ n bɛ se ka tasuma dɔ ye ka na n'a ye ka na n'a ye aw ma wala ajidu wala ajidu ala naari Mhm. aw Eh, aw ajidu ala voilà naara la ali atikum minha bi kabasini voilà n bɛ se ka na n'a ye aw ma ala ke ya ye tasuma kabasini ni ni ta ni tasuma mɛnna ka ban lɔgɔkuru min ye tasuma tasuma b'a kan o bɛ wele ko ko ko ko kabasini donc n'a sɔrɔ n bɛ a tasuma lɔgɔkuru dɔ sɔrɔ ka na n'a ye aw walima ajidu ala naari n ka sɔrɔli kɛ tasuma yɔrɔ nin na hudan kandalila o tɛ kandali dɔwɛrɛ dɛ a bɛ se n'a sera a ka tasuma ye ka bɔ ka na n'a ye o ka a mɛnɛ k'o ja ma parce que o y'a fɔ ko o don na sanjiba tun nana donc nɛnɛ tun b'o ma ko nɛnɛ tun b'o ma ale n'a ka muso o sekɔlen don a sekɔra ka bɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ kira kɔrɔba ya kɔnɔ o ye suya ye suwayibu kɛ suwayibu fɛ o ni o sekɔtɔ sisan yɔrɔ dɔ sira dɔ la sisan sanji ba sanba de y'o gosi sisan nɛnɛ wulila ka sisan yɔrɔ fana dibira o ɲa tɛ foyi ye o tɛ sira yɛrɛ lɔn o bɛ taa yɔrɔ min na ka dɔn o don ale lɔra yɔrɔ dɔ la sisan a ɲa ye tasuma ye o de ko a somɔgɔw ma aw ka sigi yan ne ɲa bɛ tasuma na n bɛna taa o yɔrɔ ta o yɔrɔ la mana sɔrɔ n bɛ se ka lɔgɔkuru dɔ ye ni tasuma ye ka n'a ye ka n'a mɛnɛ an ka an yɛrɛ ja a ma walima n ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ o yɔrɔ la yɛrɛ o tigilamɔgɔ ka sira yɛrɛ yira an na wani kɔlen o yali ajidu hudan kɔrɔ kɔle we yo ta kande lo me a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ la mɔgɔ min bɛna sira yira a la falama ataha wakati ni tuma tuma min na a sera tasuma yɔrɔ la nudiya a welela kɔrɔ o y'a wele ya musa ko e le musa inni ne ana rabuka ne ye e tigi ye donc ala le b'a wele ka kuma fɔ a ye ten ne le ye e tigi ye fahala fahala na alayika Na e alayika. e ka samara fila nin o bɔ i sen na innaka innaka e nabila musa Biliwaadi biliwaadi mukadasi e bɛ dingɛ yɔrɔ la kɔ- kɔ dingɛ yɔrɔ la yadi yɔrɔ min kɛnɛ min don i bɛ min kan dɛ ko yɔrɔ senuma don tuwa tuwa min ye tuwa kuru gɛrɛfɛla ye tuwa ye dɛ wala ne ko wala o wele ko waadi kulu gɛrɛfɛ kɛnɛ kɛnɛ kɛnɛ o wele ko waadi y'a ye wala la- o wele ko vallée donc k'a ka siyɛ samara bɔ sen na donc yɔrɔ nin dɔ b'a yira ko Alahu taala n'an bɛna seli an ka kan ka samara bɔ an sen na voilà parce que samara bɛ fɛn caman ta min ye nɔgɔ ye voilà donc o de bi silamɛw sɔnna sɔnna ka kɛ samara tɛ don misiri kɔnɔ voilà n'o tɛ kakɔrɔ n'a ye o bɛ misi a bɛ tun bɛ se ka don misiri kɔnɔ

wa ana akhtartuka ne Alahu taala ne ye e nabila musa sugandi fastami lima yuha ne bɛna kuma min f'i ye dɛ e k'a lamɛn ɲɛnama n ka kuma kan bɛna jigin i kan a lamɛn cogo ɲuman na innani a lɔn ko ne Alahu taala innani a lɔn ko ne ana Alahu ne ne ye ala ye puisque a b'a yɛrɛ yira la nabila musa la nabila musa yɛrɛ tun t'a lɔn ko tigi min y'a wele o voilà a b'a fɔra a ye ko ale ale ko ale ne ni inni innani ne a lɔn ko ne ana ala ne ne ye ala ye la ilaha ala dɔ wɛrɛ tɛ yen illa ana fo ne kelen pe fa abuduni e ka ne bato wa akimi sɔlata ka seli wa li li zikiri ka kɛ sababu ye ka hakili jigin ne ne ko la tuma bɛɛ donc seli nin tuma bɛɛ e ka sɔrɔ e ni ala u bɛ kuma na ɲɔgɔn Hali fɛ na ko i tɛ hakili bɛ jigin ala ko la i tɛ kojugu kɛ tuguni donc ni ni n'i b'a dɔn ko i bɛna n'i b'a dɔn ko ala b'i ɲɛfɛ i kunna fɛ ka tɛmɛ sisan sisan i ka bɔ kɛnɛma hali bi ala ko bi ala bi eh, ko b'i kun na k'a dɔn ko n'i ko ko kɛ ala ala ala b'a kalama o ye tiɲɛ ye a ye dɔɔnin tuguni wagati dɔ bɛna sɔrɔ i bɛna sɔrɔ ka na tuguni Ayiwa, o ye donc ka taa tiɲɛ ye. kojugu kɛ ani ka na misiri kɔnɔ ko kunkolo donc nin bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ sababu ye an ka surunya ala la an hakili jigin ala ko la tuma bɛɛ an ka kojugu dabila o ye tiɲɛ ye dɛ. mais bi kojugu yɛrɛ a t'an siran tuguni o. Hali na ko paseke ala ko yɛrɛ t'an siran tugun dɛ mɔgɔ an ni anw ni ɲɔgɔn cɛ ko b'an lasiran maloya ko an ni ɲɔgɔn cɛ ko ko dugukolo kan tɔgɔ ko an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen an ye ala ta to yen sa inna saata a ko kira ma ala yɛrɛ ko kira ma kira nabila musa ma ko a lɔn ko alikiyama don yɛrɛ atiyatun a nalen lo kaban a bɛna na akadu ukufiha a to a kɛra ala taala a kɛra ko a dɔn dɔn ala yɛrɛ ka ala yɛrɛ ka a dogo mana dɔn ala kɛra ko ala y'a dogo fiɲɛ ka dogo cogo la litujiza kulu nafsin walasa a ka se ka danfɛn bɛɛ lajɛlen sara don kuma kana kɔrɔba fɔ a jiba fɔ ni ala taala tun ye alikiyama don wagati fɔ adamadenw ye ou bien ka i yɛrɛ ka saya kuma f'i ye e bɛna i labɛn cogo min na i tɛ don i tɛna don jahanama i tɛna don jahanama yɛrɛ kɔnɔ

dɔɔni na tugu wala la tugu ka dɔ la voilà mais i t'a tuma lɔn n'i wala bi bɛ se ka sa bi yɛrɛ san san fila bɛ sa naani bɛ sa tan bɛ sa san bɛɛ lajɛlen bɛ sa o de ala y'a dogo walasa ka se ka an n sara dogoli nin kɔnɔ i yɛrɛ sa i bɛna banbali min kɛ ka ka baraji min sɔrɔ san ala b'i sara o ye ko cogo tuguni

mais bi o cogo jumɛn an bɛ an bɛ sɔnni balo mɔgɔ si ka ko kolo kolo kolo fɔ mɔgɔ fana wuli ka wuli ka taa fɔ ayi yiri kana si yɛrɛ fɔ ko ka alikiyama yɛrɛ tɛ o ala ale la mɛ ɲinɛ ko ala ta nin yɛrɛ ala ala ta de tiɲɛ ka tɛmɛ kitabu kan biha wataba hawa wala kuma ye san wa donc ko o tigilamɔgɔ kana taa e e e marisa k'a k'i ɲɔ k'i bɔ o lafiya ka kuma na fana danaya ko ma

fala ta yasudannaka anha man la yuuminu donc mɔgɔ min ti limaniya alikiyama don ma nin tigi mɔgɔ kana e bali ka bɔ e alikiyama don ka danaya ko ma quoi i ka da a la wataba hawa ka ka taa tugu e ni sago kɔ fatarda fo i ka halaki ka sɔgɔma parce que n'i sɔnna tugu e ni sago kɔ ko ma ko kɔ ka ban i bɛ halaki halaki ye mun ye parce que dugukolo kan tɛ i bɛ se ka nafolo sɔrɔ dugukolo kan mais alikiyama don i bɛ taa halaki o yɛrɛ la ale de bɛ mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ marisali ale bɛ mɔgɔ nɛgɛ nɛgɛ o t'a dɔn wa ma tilka biyaminika ya musa o yɔrɔ sisan ala sera ka nabila musa ɲininka ko musa nabila musa mun de bɛ e tɛgɛ la mun de bɛ e tɛgɛ la ala b'a dɔn fɛn min b'a tɛgɛ la dɛ mais ala tilala k'a ɲininka tuguni walisa nabila musa yɛrɛ ka a ka hakili kɛ sigi quoi a ko nin faamu k'a dɔn ko ale ka bere bere min b'ale tigɛ nin o bere de bɛ se ka ko koba kɛ wa o de ko mun de b'i tigɛ nin mun de b'i tigɛ nin

donc ko bere nin ka baara le ye waliya fiha maaribu ko o bere nin kɔnɔ tuguni ko nafa nafa caman b'a la tuguni ale bɛ se ka ukhra ale bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ n'a ye parce que a bɛ se ka kungo sogow faga n'a ye a bɛ se ka yɛrɛ défense n'a ye ni sa yɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka hali cɛ ni mɔgɔ n'a forcé a bɛ se k'a ta k'a gosi n'a ye fana a bɛɛ n'a bɛ donc ko nafa caman b'a la fana a bɛ se ka min kɛ ni a bere nin yɛrɛ ye ya ye Mhm. kala o la ala ko a ma Alikiha alikiha ya ni o Musa. ala ko a ma sisan ni o a fili a fili bere nin ta k'a fili Ya ya musa Musa. ele musa Fa alkaha nabila musa ta k'a fili faiza ayiza hiya o yɔrɔnin kelen bere nin Hayya. hayatun yɛlɛma ka kɛ eh, sa ye tas'a n'a bɛ taamana faiza o yɔrɔnin kelen ala ko nabila musa sisan khuzha a minɛ sa nin minɛ a bere kɛ sa ye ko a minɛ a ta wala takhaf kana siran fiyewu kana siran sanu'iduha sirataha ne bɛn'a yɛlɛma ka na n'a ye a lahalaya nin bɛna segin a bɛna yɛlɛma ka kɛ a ka a ka na a ka lahalaya ka k'a lahala kan tuguni al ula a lahalaya fɔlɔ nin kɔrɔ tun ye bere ye nɔ a y'a fili ka kɛ sa ye donc ne bɛn'a yɛlɛma k'a kɛ bere ye tuguni wadmum donc o tɛ a k'a fɔ tuguni wadmum i tɛgɛ ta k'a don ila janahika wala i tɛgɛ i tɛgɛ nin ta k'a don e gama kɔrɔ donc gama kɔrɔ donc pɔsi lo mais ya yɔrɔ bɛ gama gama kɔrɔ ya donc i gama kɔrɔ de takhruj baida ko a bɛna bɔ n'a gwɛnin lo paratata i n'a fɔ kalo lo wa min gayri su'in nka a tɛna dimi i la donc e bolo n'i y'a don i ka gama kɔrɔ de k'a bɔ a bɛ gwɛya i n'a fɔ kalo lo pararara nooro ye mais a tɛ dimi i la min gayri su'in ayata ayatan ukhra yɔrɔ i kala ko sa ayatan ukhra walima donc ayatan ukhra ko ko nin fana ye kabako dɔ wɛrɛ ye donc puisque a ye kabako fɔlɔ kɛ min ye bere nin ye a ye bere nin fili duguma ale yɛlɛma ka kɛ sa ye donc a ko k'a tigɛ don ale fana donna ka kɛ o la ko nin fana ye kabako dɔ wɛrɛ ye linuriya linuriyaka min ayatina walisa ne ala taala ka n ka kabako yira e e e nabila musa la al kubra minnu ye kabako belebelebaw ye izhab ala tila ka fɔ sisan izhab ko e ka taa musa ila fir'auna taa fir'auna fɛ min masakɛ kolon min b'a yɛrɛ kɛ ala ye ko ala yɛrɛ tɛ yen taa taa ale fɛ innahu ala ko nabi ala ko fara fir'auna min filɛ taga a ye dan sagon fo ka yada fo ale yɛrɛ ko na ala dɔwɛrɛ tɛ min ka bon ni ale ye parce que nabi faraw ninnu fir'auna ninnu olu ma la ala kelen ko la donc ko ala tɛ yen o tɛ dɛ olu ma la ala kelen ko la olu bɛ la ala caman na ani ne ala e fana ale de masakɛ dɔ ale fana ala ye mɛ ne ka ne ka ala ye ne ka ne ka boli bɛɛ lajɛlen olu b'a jɛ donc o ɲɔgɔn o yɛlɛmaw kɛ ala ye ale de o de ko o bɛ o bɛ ni o sara ani o bɛ dɔgɔ de fana wele ala tuguni min min na yɛlɛ ka kɛ masakɛ fana ale fana wele ala donc ala ala ninnu ka u ka ca ten hali muso ala yɛrɛ de ɔ mɛ sisan mɔgɔ bɛɛ bɛ bama sisan k'ale alaya ka tɛmɛna ka bon n'a bɛɛ paseke firawuna sisan ko ale diɲɛ bɛɛ lajɛlen a ka kuma la a ye mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛn sisan a fanga tɛmɛna mɔgɔ caman kan sisan a nana sisan ni mɔgɔ mɔgɔ nana sisan ale ko k'ala wɛrɛ ka bon n'ale ye mɛ nabila musa n'a fɔ sisan ko ko ala dɔwɛrɛ bɛ yen min ye ala ala min mɛ musa ka n'a fɔ sisan ko ala dɔwɛrɛ bɛ yen min ye sankolo dilan ka dugukolo dilan ka bɛɛ lajɛlen a y'a kabako yan

nin nɔdi yan ne kan donc kala o lo nabila musa ko ko ala ma o rabi e n tigi ala isira li sadiri ne dusukun nin a fɛrɛ donc kɔrɔ a da yɛlɛ quoi mais dusukun nin fɛrɛ puisque walisa walisa walisa eh, faamuyali ka sɔrɔ a la quoi dusukun fɛrɛ kɔrɔ de y'o ye wa yasirili amri n ko n ka koɲɛw nɔgɔya nɔgɔya ye ko ko nɔgɔya n ye kuwa a b'a fɔ ko bɛɛ ka nɔgɔya n ye wahalul ɔkidatan min lisani ɔn ɛɛ nɛn nin ale fana foni i b'a fɔ ko nɛn nin sisan kɔmi tun y'a fɔ k'a ye fɛnkɛ tasuma dɔ ta ka ɛɛ, ta ka don da la a den tuma o la a nɛn nin kɛra a ye o ye nɔ dɔ bila a la wa Ala k'ale fana foni a ka se ka ka se ka kuma ka nɔgɔya ye kuwa yafakahu kawli walisa mɔgɔw ka n ka kumakan faamu waji ali waziran waziran e ka dɛmɛbaga di ne ma min ahali ka bɔ ne ka somɔgɔw la donc ka dɛmɛbaga di ne ma mɔgɔ min na fara ne kan ka n dɛmɛ ni baara nin ye kiraya baara nin ye haruna donc min haruna ye ahi n balima donc a bɛ ala deli la ala ka k'ale balima nin fara a kan u ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ

o la nin kɔsɔn don aruna kɛra kiden ye ala kɛ kira kira ye o yɔrɔ don a kɛra kuma a y'a deli hali ala ka plan don a y'a deli ala ka fara ale kan u ka baara nin kɛ kelen bɛɛ ka kɛ ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ o la ala sɔnna k'a fara a kan ka taa a da wele ko kiden tuguni n'o tɛ kiraya ma na ale yɛrɛ kama

ale ka siya kayi nusabiha o don an bɛ mali fan fɛ mɔgɔ dɔw fana ye olu fana wuli ka ka tɔgɔ la o la k'olu i ka ale ka balima ye ka sɔrɔ a tɛ ale yɛrɛ ka balima buruju yɔrɔ yɔrɔ dɔn wasiriku fi amiri kayi nusabiha nusabihaka kasiran kasiran yɔrɔ mm, eh, eh, yɔrɔ ye. donc kayi nusabi voilà donc sisan n'a fɔra ne ka an ka e ka bala ala ala baara kɛ o ko mun bɛ kɛ tuguni kayi walisa nusabihaka kasiran an ka se ka e ala taala tɔgɔ saniya caman caman na donc ka e ala bato quoi wa na wa nazukuraka an ka e an hakili jigin e ala taala ko la kasiran caman na innaka e ala taala kunta bina basira e e ba e ɲɛ b'an la e b'an kɔlɔsi kala ala ko sisan kada u utita suulaka e ka ɲininkali kɛ a dira i ma ya musa e de musa donc i ka ɲininkali dira i ma i ka laɲini dira i ma kaban walakada manana alayika maratan ukhura mais ala ko tiɲɛ na ayi an tun ye ni nɛɛma nin fana kɛ i ye ka kɔrɔ yɛrɛ o filanan de ye nin ye ah, ah, parce que eh, o nɛɛma min tɛmɛna k'i kɛ nin ye bi ka ye kɔrɔ o dɔ y'a jira ko yɔrɔ min na eh, eh, ale de firawuna ka yɔrɔ nin yɛrɛ yɔrɔ min na a ye mɔgɔ faga nin mhm. a nɛɛma ka ye ka ka kuma ale yɛrɛ ye a denmisɛn tuma firawuna tun bɛ denmisɛnw kantigɛ la ala y'a kɛ nabila musa ka bamuso sera ka a dogo a o ma se k'a kantigɛ ka taa k'a bila ji kan fo a mumina ka o taara minɛ tuguni ka na di firawuna y'a balo tuguni fo ka ka bonya o yɔrɔ la ka na bɔ don dɔ fana ka mɔgɔ dɔ gosi a tigi la mɔgɔ fana sara ala tila k'a protéger a bɔra o yɔrɔ tuguni ka taa fo cɛkɔrɔba de fɛ suwayibu nin fɛ ka taa sigi o yɔrɔ la tuguni ka baw dɛndɛ ala tila ka nɛma ka tuguni ka nafolo caman nafolo caman d'a ma ni muso tuguni ka sakɔ ala kɔni ye nɛma caman tuguni nɛma caman kɛ f'i ye yɛrɛ dike ni fana ye nɛma dɔ wɛrɛ bɛna fara minnu kan quoi kɔni fɔlen de nɛma ninnu ka ca dɛ parce que n'an donna a kɔnɔ a bɛ taa yira u bɛna yɛlɛ yɛrɛ fo yɔrɔ min yɛrɛ ala dɛmɛ ka dɛmɛ ka firawuna yɛrɛ firawuna halaki bɛɛ lajɛlen nɛma bɛɛ ye nɛma ye quoi ala kɛ nabila musa ye ka ca wa iza aw aw awhayina wa iza awhayina ala ko tuma min na awhayina ila ummika mais ala bɛna nɛma ninnu dɔ tuma ka f'a ye ne ye min fɔ ale bɛna tuma dɔ ka dɔ f'a ye tuma min na ne ala taala ye ɛɛ wahayi kumana a kɔrɔ n kumana e bamuso fɛ ma yuha kumakan min fɔra ye kumakan jumɛn don inni i y'a fɔ a ye inikizifi fi taabu i ka den nin ta o k'a don kɛsu kɔnɔ fakizifi fili yamme e ka taa fili yamme ji kan o yɔrɔ la k'i yamma baji nin fana ale fana bɛn'a fili bisahili a da la baji nin da la o yɔrɔ la yahuzuhu aduwun li ne yɛrɛ ala taala ka jugu min ye firawuna ye ale bɛna den nin ta o yɔrɔ la wa aduwun lahu ale den yɛrɛ ka jugu olu ale yɛrɛ bɛn'a ta i m'a ye ale ala jugu ani nabila musa yɛrɛ ka jugu bɛna den nin ta ka t'a balo wa alkayitu alayika mahabatan Mahaba. tilala ka kaniyali kaniyali e ye kaniyali don mɔgɔ dusukun kɔnɔ Ah, o ye tiɲɛ ye dɛ minni Non, nabila musa a- o y'a bɔ kɛsi nin kɔnɔ ne walayi firawuna yɛrɛ a ko kale ko diyara firawuna ko diyara a ka muso ye ko diyara mɔgɔ bɛɛ ye a bɛɛ fɔ ka ban ye mɔgɔ si ka fɔ ko ni ni ni den nin finman ye nin ye jinɛ ko ye a ka fili a ka faga wala mɔgɔ si ma fɔ ko ni y'a ɲɛ sɔrɔ bi kɛ mɔgɔ dɔ y'a fɔ ni bɛna kɛ den min na an halaki ale don mɔgɔ si ma yɔrɔ ye dɛ ko nin den nin ko muso i tun faga de bɛ ka ka den i bɛ ka den donc ala ko ale ka dɔn ye mɔgɔ e kaniyali don mɔgɔ dusukun na f'ale kelen kɔrɔ ala ko a ye kaniyali kɛ mɔgɔ kan mais mɔgɔ kan tɛ kɔrɔ a ye nabila musa kanu don mɔgɔ dusukun na Allah kosɛbɛ. i b'a ye ko ti jɔn ne Min wa ni- ni- ma sisan ɔn an b'a min o ye minni o minni kaniyali min kaniyali min bɔra ne ala taala fɛ O ye tiɲɛ. walitusna'a walisa ka e ye nabila musa dɛmɛ ala a- ala ayi ala Ala ayini. ɔn dɛmɛ tɛ wala walitusna'a ala ayini walisa e nabila musa ka balo ne ala taala ɲɛ kɔrɔ a kɔrɔ ko ne ala ka kɔlɔsili ala bɛna ala bɛna dɛmɛ cogo min na kojugu kana s'a ma kɔlɔ e ala ko tuma min na tuguni tamsi uhutuka tuma min na e e balimamuso tun bɛ taamana donc puisque o ye den ta tuma min na ka taa n'a ye firawuna ka fan fɛ de mɛ nabila musa taara nabila musa bamuso taara fɔ nabila musa ka kɔrɔmuso ye tugu o kɔ ka kɔlɔsi bila u bɛna mun kɛ den ye den na o mun kɛ den na o de ko ala ko tuma min na tamsi uhutuka e ka balimamuso bi taamana ka taa ka taa min ka taa ka taa yɔrɔ dɔ kan fatakulu a ko a ko hal donc a ko jɔ ko waati la fɛngɛ a kɔrɔmuso ni nabila musa kɔrɔmuso ni a ko hal adulukum a ko firawuna ka mɔgɔ ninnu ma min ye den ta yala n bɛ se ka jira aw la wa ala man yakfuluhu mɔgɔ min bɛ se ka lɔ n'a koɲa n bɛ se ka o tigi mɔgɔ jira aw la wa farajanaka wa donc yɔ yɔrɔ sisan nabila musa ka bamuso pardon nabila musa ka bamuso ko mun nabila musa ka kɔrɔmuso ma tugu o kɔ k'a filɛ o bɛna mun kɛ den na a ye taara a sera tuma min na a y'a filɛ filɛ e den tun tɛ sɔn ka mɔgɔ dɔ wɛrɛ sin min a tɛ sɔn ka a b'a ten a bɛ ten dɔrɔn ale ko sisan ɛseke n bɛ se ka mɔgɔ yira aw la mɔgɔ bɛ se ka lɔ ni den nin koɲa di ko ka den ni bɔ a la kalifa b'a ka den lɔ ni den ka koɲa ye wa a sin da ka ban o ka kɔlɔlɔ de koɲa ka ban piseke ni ko sin a kɔrɔ fitɛli kɛ ɔhɔn o bɛ ka tobi pisike sin wala a sin bɛ sɔrɔ mɔgɔ fɛ yɔrɔ jumɛn donc wala ko n tɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ bɛna lɔ ni den ka koɲa ye wa donc ala ko ala wala o de sɔnna sisan k'a ka taa o tigi mɔgɔ wele ka na donc nabila musa bamuso nana sisan ka n'a minɛ ka yira ko ale fana o ye ale fana ka den kan de ye ka den ta ale fɛ ale ale bɛna den minɛ ka ka sin d'a ma kelen olu ye mɔgɔ caman di ka denw kan de tɛ ka bɔ kan de o de ko sisan o de ala ko jama ila ummika donc o de sekɔra n'e ye san wɛrɛ faraja na i fana farajanaka n sekɔra ni e ye ila ummika i bamuso fɛ kai walisa takarra ainuha a ka ɲɛnagwɛ kɔrɔ a kana nimisa quoi i bamuso kana nimisa a ka ɲɛnagwɛ quoi a ka nisɔndiya wala tahzan wala a kana a jusu kana tiɲɛ donc vraiment c'est ala ala ka ko dɛ wa katalta nafsan ima ala ko ne la muso tuguni hali e fana e tun ye mɔgɔ yɛrɛ ni bɔ firawuna ka dugu kɔnɔ fanajaynaka ne ye e kisi minal gami ka bɔ eh, kunko ma gami ma kadi ko gami ye kunko ye ba fiɲɛ dusukasiba wa fatanaka wa fatanaka futuna donc ne ye e ka eh, n ye layidu caman dafa e e ye quoi ka ko caman yɛrɛ ta ye n y'a caman dafa ye
Hmm.
Eh,

ka kɛɲɛ ni ala taala ka latigɛ ye e musa donc kɔmi n y'a fɔ cogo min na ala y'a fɔ a ye ko a ye nɛma caman k'a ye o de ala y'o nɛma nin tɔgɔ dɔn k'a fɔ a ye nin cogo la wasta fa wasta wastanaatuka linafsi ne ye e sugandi n yɛrɛbakun ye izhab donc e ka tiɲɛ kɛ e ka tiɲɛ ala ka bolo

izhab anta wa akuka e ka taa n'e ka balimakɛ bi ayati ni ne ala ta ka kabako ninnu ye c'est-à-dire que bere ko nin ani tigɛ ko nin kabako ba tɔ ninnu o kabako ninnu ye wala taniya aw kana wala fi zikri wala aw kana ɲina ne ka ka hakili jigi ko nin na dɛ ne ka ala ta ka kuma kan kana to kɛ n'a ye fiyewu ka ye izhaba aw fila ni ka taa ila firawuna firawuna fɛ innahu ala ko firawuna taga a ye dan sago a yadara Mm, ka taa ka taa ye fakula n'aw sera a fɛ aw ka fɔ lahu ale firawuna ye k'a fɔ a ye kawlan layinan ana bɛna kuma a fɛ ka kumakan duman fɔ a fɛ kana kana kana nɛni ba kumakan duman c'est-à-dire que ka taa pɛrɛn kan layinan laalahu walisa yatazakaru a ka a k'a kɛ hakili jigi ye a ma aw yaksa walima ka siran ala taala yɛrɛ ɲɛ ka tuubi ɲɔgɔnna wa aw yaksa mɛ o don nin yɔrɔ dɔ n'o mɔgɔ y'a ta u b'a fɔ ko n'i ma taa mɔgɔ kanda mɔgɔ sugu bɛɛ jɛnɛ hali i man kan ka taa a tigi nɛni ka pɛrɛn kan ka kɛ kɛnɛya kɛ kɛlɛ tigi tɛ sɔn ka tuubi wala a t'a yira ko e ka kumakan tɛ se ka kɛ tubi dɛ n'i y'a kɛ n'i ye kumakan majigi ka fɔ cogo min na a sɔnna o baasi tɛ a ma sɔn o e fana a bɛ lafiya n'o e ta don n'i y'o tɛ a bɛ se ka kɛ kɛlɛ ye ni kɛlɛ dɔ bɛ kɛ kunko ye yɛrɛ bolo a ma sɔn a kɛra kɛlɛ ye
ala o nabila musa ni nabila aruna ko rabbana an tigi ala innana nahafu an bɛ siran an bɛ siran dɛ an ya an yafuruta alayna a kana na yaada ka an yafuruta alayna a kana dansagon kɛ ni an ye dɛ aw yatiga walima ka yaada an kan a kɔrɔ wala donc a bɛ se ka tiɲɛni kɛ ka dimi kɔrɔ k'olu kan faga ɲɔgɔn na o de kɔ o de o de fɔra ten an bɛ siran o ɲɛ o de kɔni ala o la ala ko la takafa ayi aw fila bɛɛ la aw kana siran aw kana siran fiyewu ka ye innani ne alahu taala maakuma ne farala aw fila bɛɛ kan asima ne bɛ mɛnni kɛ wa ara ɲa bɛ yeli kɛ mun bɛ se aw ma ne tɛna bɔ a kalama foyi faatiyahu o sera nabila musa ma n'o ka kabako fila nin san kabako nin ye fakula o ko nabila pardon o ko o sera firawuna ma o ye o nabila musa ni aruna sera firawuna ma fakula o ko firawuna ma inna an rasula an kɛra cidenw ye rabbika min ye e tigi ala ka cidenw ye donc o ko firawuna ma e tigi ala Kana yɛrɛ tɛ taa sɔn kalo ko ale mɔgɔ bɛ yen bɛ ale kuma ne tun ko e ko ne tigi ala e tigi ala farisili maana bani isirayila bani isirayila ka denmisɛn bɛɛ lajɛlen o di an ma an ka taa an ka taa n'o ye an ka bɔ n'o ye farisili wala tuazibuhum e kana o tɔɔrɔ fiyewu ka e kana o tɔɔrɔ mɔgɔ dɔ ko ten fɛn nabila musa ka mɔgɔ ninnu kɔrɔ isira bani isirayilaka ninnu bɛɛ lajɛlen ɛɛ eh, o ye kabini o bɔra mis fɛngɛ o bɔra kanan isufu nali sababuya la ka na sigi misira o sigira ka to yɔrɔ la san caman kɛ ka caya ka caya donc komi o bɛ o dugu na o tɛ nin o ka yɔrɔ tɛ nin dugumɔgɔ y'o ta k'o kɛ jɔn ye k'o bila jɔnya baaraw la donc o tɛ se ka ala bato yɛrɛ ni mɔgɔ bɛna ala bato o bɛ o bɛna ye ka kana ala bato yɛrɛ donc o la ala ko musa sisan bɔ ni o ye o ka taa o ka o ka o fa ka so kɔrɔ la yɔrɔ kɔrɔ nin na taa sigi yɔrɔ ka ala bato o yɔrɔ saniya de olu ma ko bɔ ka taa yɔrɔ donc o lo sisan nabila musa ko ma ka mɔgɔ ninnu di n ma n ka bɔ n'o ye o lo ko o tɛ kɛ yan o tɛ bɔ dɛ an k'an ka jɔnw to yen ka bɔ
makadi
kad jiinaka bi ayatin min rabbika donc voilà donc cɛncɛna jiinaka an nana ele firawuna ma bi ayatin min rabbika ni kabako ye kabako min bɛ bɔ e tigi ala fɛ wasalamu ala man itaba huda Ahan. kisiri bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min sɔnna ka tugu kandari kumakan nin kɔ kisiri bɛ tigilamɔgɔ ye Hmm? inna anw kad uhiya ilayna tiɲɛ tiɲɛna ala kumakan ala ka kumakan jigira an kan an nal azaba ko ko eh, lajaba nin tɔɔrɔ a dodo tɔɔrɔ nin ba ala man kazaba a bɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min nkalontigɛ mɔgɔ min ye ala ka kumakan sɔsɔ wa tawala k'a kɔ di donc e banna ala ka kumakan na ko i tɛna baara i tɛna a- a bi baara don dɛ o tɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔ hɔn kala o lo firawuna ko man rabbukuma ya musa mɔgɔ mɔgɔ juma tigi juma de aw ka tigi ye aw fila ka tigi ye mu- e le musa kala o la musa ko rabuna an tigi kɔni alazi masa min lo ata kula seyin halakahu fɛn min dan fɛn bɛɛ lajɛlen dilan ata kula seyin halaka o kɔrɔ fɛn min fɛn bɛɛ lajɛlen ka lahalaya min b'a la a kan bi ka sura min b'a kan ala y'a bɛɛ di adamaden ka lɔ cogo filɛ filɛ jara lɔ cogo ma filɛ sa ta cogo ma filɛ kɔnɔni taama filɛ aw ko de girafe girafe fɛn jamanjan a fɔra ko ala ye bɛɛ lajɛlen ka sura di ma dugukolo ta dolo ta bɛɛ o ko di summa ala tɛmɛ kɔfɛ hada ka fɛn bɛɛ lajɛlen kanda donc e adamaden sura cogo min na ni e wulila e bɛ se ka taama sen fila kan daba bi sen naani a bɛ a bɛ taama naani kan a tɛ se ka taama fila kan ɛɛ kɔnɔni bɛ yen a bɛ taa cogo bɛɛ bɛɛ kan ala bɛɛ kanda ani bɛɛ bɛ cogo ta hali ni kɔnɔden kɔnɔden wolola sanfɛ de yɔrɔ kelen na ten o y'a bila ten lafa ni kan ten kɔnɔden nin

ɔhɔ ok e nabila musa o ni e ka haruna o aw ko mɔgɔ min ye ala kumakan sɔsɔ ko a tɛna ala bato ko ale ti kanda a bɛ don jahanama kɔnɔ ale kɛmɛ don mais tigi min kɔnna an ɲɛ nin wo e ma kuma olu fɛ ka ala ko fɔ olu ye olu ta kɛra cogo jumɛn a y'o don jahanama kɔnɔ a y'o don arijana kɔnɔ a ka kɛ fɛn ye o fama balu kurunil ula donc minnu kɔnna an ɲɛ nin wo ɲɛ nin an ɲɛ nin wo olu ka laɲini olu ta ni cogo jumɛn ale olu ka o bɛna don jahanama kɔnɔ koyi arijana lo Hmm. kala kaala o de fara eh, fɛngɛ eh, o de musa ko ilmuha ko dɔnni inda rabbi a bɛ ne ala taala ne ka tigi ala fɛ fi kitabi a ka latigɛ kɔnɔ o yɔrɔ la la yadilu rabbi wala yansa n tigi ala a ti fili fewu ka ye a ti ɲina fana donc mais jaabi bɛ nin fɛ an ka kira muhamadu ni matigiba fɛ hali kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔw la a b'a yira ko mantɔn minnu tɛmɛna ka kɔn kidenw ɲɛ ala b'olu ka ko latigɛ n'u ka o de ka o dugu ka sariya ye mais ne sigira ka filɛ dɛ kabini an bɛnba adama dilan tuma ka na se nabila nuhu ma ala tun bɛ bato la ala tun bɛ bato la o y'a fɔ ko wagati sera nabila musa nabila nuhu tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ala ko to yen sisan ka ka ka nabi ɲumanw ka foto sura ta ka bila o ɲɛfɛ n'u b'a bato la mɔgɔ tununna ten ka ala ko to yen mais maa maa hali kɛ ni ni kiden ma sɔrɔ dugu la ka mɔgɔ mɔgɔ lasɔmin fɛn ye ka mɔgɔ hakili wala n'a sɔrɔ ni jogo ye ka o laadi ka bɔ a kan ka ye ni dugu kɔnɔ sariya min bɛ yen bi mɔgɔ bila cogo ɲuman na cogo ɲuman na n'i y'o labato suma jɔ a nafa n'i ma o labato don jahanama kɔnɔ kuma ni kɔrɔ ye wa mais n'o tɛ ala tɛ ka taa minɛ k'o don jahanama kɔnɔ parce que olu ma ciden sɔrɔ ka kuma o fɛ ala k'o don jahanama kɔnɔ o tɛ se ka kɛ ni ala y'o kɛ a y'o tɔɲɔ ala fana jɔn min don a tɛ mɔgɔ si tɔɲɔ

ala kan dɛ mais ala bɛ ŋaniya filɛ quoi alaji halaka sara hɔn donc ala wa taala ye masa min ye jaala lakum arda a ye dugukolo dilan ka di aw ma mahadan ka kɛ i n'a fɔ jɛbɛ lo quoi c'est-à-dire que a y'a fɛnsɛ de an bɛ taama kan filɛ n'an bɛ taama kan a jalen tɛ ka dantɛmɛ a maganen tɛ fana ka cogo dɔ la a ka kari ni ye kuma ye ala ka mahadan wasalaka lakum fiha subulan ala ka tila tuguni ka sira sira sira wɛrɛ kɛ dugukolo kan ka di anw ma mais ala jira ka jira ka sira tracé ka d'an ma an yɛrɛ sira kɛ sira bɔ mais ala ye hakili min d'an ma a bɛ ɲuman min d'an ma ka sira dilanna ye o ala b'a fɔra i ye ten

c'est ça fa harajina bihi ɔn, non, wala, azwajan non ne tilala sisan ka falenni kɛ ni sanji nin ye yiri sugu caman caman na fila fila fila Yiri- yiri- yiri- azwajan kɔrɔ fɛn fila fila groupe min bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ fila fila fila ala bɛɛ lajɛlen ala o de fɔra ko dugukolo kan de fɛn si tɛ dugukolo kan min tɛ dugukolo kan dɛ ni ni ni ji ma fɛn min dilan nimafɛn bɛɛ o tɛ yen nimafɛn bɛɛ lajɛlen ni bɛrɛ ni bɛrɛ bɛrɛ bɛrɛ tɛ bɛrɛ ninnu fɛn tɛ yiri adamadenw yani fɛn fɛn bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye ji bɔ bɛɛ bɔ ji la Mhm. o de ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen dilan ni ji ye hali adamaden yɛrɛ a b'a kɔnɔ Ɔhɔn. min nabaatin ka bɔ yiriw la shata donc sugu bɛɛ lajɛlen donc yiri sugu bɛɛ lajɛlen fo mɔdɛli fila fila ani sugu bɛɛ lajɛlen kulu ala ko adamadenw ma sisan aw ka dun wa wari aw wari aw anamakum donc aw ka yiri dun ka tila ka aw ba aw ka aw ka baw dɛndɛn o ka taa u ka aw ka daba dɛndɛn dɛndɛn ka taa o ka taa ɲimi tuguni donc an b'a an b'a ɲimi ka taa ka di dun ka taa ka di ka dabaw ma kɔni fɔ de bɛ inna fi zalika ala kɔni filɛ dɛ ka dugukolo dilan k'a di an ma ka danfɛnw bila kan k'an yɛrɛ don a kɔnɔ an bɛ min dun ka ka dabaw bila la ala ko ayatin ko nin ye kabako ye li uli nuha hakilitigiw ma ni hakilitigi ni kabako ye hakilitigi ma minha halaknakum dugukolo nin ye ala ko n ye aw dilan ka bɔ dugukolo la wa fiha nu'idukum dugukolo nin kɔnɔ aw bɛna segin kɔ tuguni a ka don a kɔnɔ wa minha tukhrijuna aw bɛna tukhrijukum aw bɛna tila ka bɔ dugukolo nin kɔnɔ tuguni alikiyama lon ka wuli ka jɔ taratan ukhra a laban na tuguni donc n'i y'o n'an bɛ o mɔgɔ su donna n'o mɔgɔ su donna o bɛ nin dɔn dɔnkili la yɔrɔ tuma dɔ la n'a bɛ n'a bɛ lara quoi n'a bɛ lara tuma min na n'i b'a kɔrɔ faamu k'i bɛ lamɛnna e yɛrɛ ɲɛji bɛ ka bɔ parce que e yɛrɛ o b'a fɔra e ye ko i bɛna don e bɛ e fana bɛ don ten

a ko tiɲɛni kɛ ka tiɲɛni kɛ o butigi kari an ma don filɛ jumɛn kɔnɔ tiɲɛni kɛ mais o ko couvre-feu ko mɔgɔ ka bɔ kɛnɛma e bɛ kɛnɛma i bɛ ka mɔgɔ ka butigi kari cogo di a sabu donc n'o y'i minɛ k'i bugɔ ko ne nana k'o ma droit de l'homme fɛ k'o ye ne ye bugɔ gansan k'a sɔrɔ n'i tun y'o minɛ butigi da la i tun bɛ ko gansan tɛ i ma ko de ya est ce que adamaden ka mun ye wa ne ne y'o ne y'o tɛ ne y'o ka loi ko i tɛna bɔ kaga mun de b'i bila kɛnɛma n'i tɛ ka fɔ mɔgɔ ko nin ko nin ne ne ne Ah, ah. a fɔ kɛ tila ka filɛ eh, ne sigilen bɛ yan couvre-feu nin kɔnɔ yɛrɛ an ka mɔgɔ dɔ bɔra ko da kana eh, couvre-feu nin kɔnɔ olu bɔra o jigira fɛngɛ ɛɛ bɔbɔ a depuis wa ngolo kɛ foyi tɛ o ye moto ta ka moto ta ka o tricycle dɔn dɔn dɔn fo ka na se tungaya o nana ne ka du kɔnɔ yan o ye mɔgɔ wele so ko ka na o cɛ o nana o ye accident kɛ sira kan ne wa nana a dimini min nana o n'a cɛri quoi o tun ye mɔgɔ fila den ale sen nin karila a ma bɔ ɲɔgɔn na quoi mais a kusi fanga tɛ kari la kɔni an tun b'a dɔn ko kala yɛrɛ o si y'a so ka taa couvre-feu yɛrɛ kan Huh? An, ah non, o sera de. Donc, couvre-feu yɛrɛ sera. Pa, pa. Mais ne ye ne ye weleli kɛ o ko an ka bɔ ka taa an bɔra ka taa o na- o taara tɔw taara n kunbɛn ko non k'an ye wele k'an ka bɔ k'o b'a ye k'an ka taa a banna. Voilà. mais e wu- e wulitɔ ne ye dɔ ye dugu ko a bɛ dugu kɔnɔ o y'a bɔ quoi cɛ nin bɔ ne na man na ka na ka wuli dɔrɔn a wuli kɔfɛ ne bɛ taa o taa ne bɛ taa o t'a kunbɛn k'a bɛ taa min non k'ale tun bɔra ka dugu bɛɛ lajɛ olu bɛɛ bɛ taa de ni ni mun kuma k'a ye k'a ta ko mulu bɛ wari n'a ye a bɛ min fɔ a t'a la o y'a bɔ ka wulu bolila ka bin o y'a la bon i m'a ye donc adamaden c'est ce qui ce qui n'est pas bon bien vrai que hali n'a t'a sɔrɔ adamaden man kan ka tɔɔrɔ cogo dɔ la mais adamaden kan ka bɔ kun kan ka sɔrɔ la i yɛrɛ de b'a ɲini n'i tun bɔra kɛnɛma peut-être e bɔra charité trois la i bɛna yan ɲɔgɔn na

Oh, fɛn o fɛn a tɛ i bɛ gide dɛ a ne tɛ yɛrɛ wa laqad araynahu hɔn ni ba ayatina c'est ça non ok wala ala ko y'a ye wa laqad araynahu ala ko tiɲɛ na ayatina ne ala taara n ka kabako jira nabila pardon ne ka kabako jira firawuna la kullaha ko a bɛɛ mais n'o ko a bɛɛ yanni est ce que kabako bɛɛ de yirala firawuna la mais o de ko tuma dɔ la dɔw fana b'a jateminɛ ko n'o ko a bɛɛ ne a di dan t'a la quoi a ye kabako bɛɛ la min di nabila musa ma e y'u bɛɛ lajɛlen yira firawuna la a banna n'o tɛ ne bɛ ala ka kabako ti ka ban donc a bɛɛ ni dan b'a la n'i ko mɔgɔ bɛɛ i ka dugu la mɔgɔ bɛɛ bɛ yen aw ka aw ka pays mɔgɔ bɛɛ bɛ yen aw ka kin kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen min tɛ fɛn bɛɛ fana yira donc ça dépend donc donc hɔn

bi sihirika ni e ka kɔlɔsi nin ye ya musa e de bɛ musa e taara kɔlɔsi ladege ka fura ladege ka bɛɛ lɔ ka na u bɛ a b'a fɛ ka bɔ ni an ye an ka dugu kɔnɔ ee hɔn falana adiyanaka ne fana ne kalina an bɛna na e ma bi sihirin ni furakɛlaw ye min misili min y'a ɲɔgɔnna ye nka bi sihirin misili dɔw sihiri ni kɔlɔsi ale ale ye fura yɛrɛ ye kɔlɔsi ni yɛrɛ y'o ye an bɛ na e ma ni ni e ka kɔlɔsi ni ɲɔgɔnna ye donc e tun bɛ e e na ni bere ye bere min bɛ se ka eh, ka taama e na ni tigɛ ye i tigɛ bɛ se ka ka kɛ nuru ye ka mɛnɛmɛ ten an fana bɛ na ni ɲɔgɔnna in ye ɔhɔn. faji al bayinana wa bayinaka mawa edan ɔhɔn an ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma rendez-vous hmm? ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma la nukhlifu an tɛna la rendez-vous na an tɛna sɔsɔ dɛ an t'a sɔsɔ nahanu wala anta e fana tɛna sɔsɔ fiyewu ka ye donc e bɛ na an fana bɛ na makanan suwa an bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka ɲi don bilan bɛɛ ma yɔrɔ min ye plat ten ka taa hɔn ka ɲi an bɛ se ka kabako bɛɛ kɛ a kan quoi voilà bari ni ko suwari ko wasatan aw mustawiyan mai bina ale ni dugu ta ka ka ka pili ka plat ka taa a ye samiya de ye u b'a fɛ ka ka o ka o ka bere ninnu kɛ o ka- o ka boli i n'a fɔ sa o de fɔ ko caman kɛ Kabako- kabako Ɔhɔn, bɛɛ ka fɔ kabako- o ka se ka k'a kɔnɔ hɔn Ala. Ala, o de la nabila musa ko mɔ o man mawaidukum ɔhɔn ma- mawaidukum yawma zinatin donc ko o rendez-vous nin o an bɛ layidu min di ɲɔgɔn ma nin o wagati nin a ka kɛ aw ka fɛti don ye an yuhusaru nasu duha ne bɛ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan sɔgɔma joona ale duha tile wulila fɔ dara jɔlen tuma min na fatawala firawuna donc firawuna sekɔra sisan ka taa so a kɔrɔ a ye Fira- a ye a ye nabila musa to yen ani ani aruna donc a sekɔra a ka lu kɔnɔ sisan ka mɔgɔ fɛ firawuna fajama'a kayidahu donc a taara ka dabali bɛɛ lajɛlen kafo ka dabali bɛɛ dabali bɛɛ lajɛ lajɛ sisan ka lajɛ bɛɛ lajɛ suma a lajɛ suma ata ka na sisan a y'a dabali lajɛ cogo ɲuman a bɛna taa mɔgɔ wele furakɛlaw wele ka bɛɛ wele k'u ka fara ɲɔgɔn kan kaala lahum musa donc ma sisan donc o nana sisan ka fara ɲɔgɔn kan fo kɔlɔsi bɔlaw nana bɛɛ lajɛlen o nabila musa ko mɔɔ ya musa wayilakum ee halakili halakili bɛ aw aw ye dɛ ko jugu bɛ aw ye dɛ la taftaru ala lahi kajiba aw kana nkalon tigɛ k'a la ala taala kan fa yusihitakum bi azabin ala ka tɔɔrɔ lase a kan gansan wa kada haba mani iftara ala ka kira ko a ci kana ko mɔgɔ mɔgɔ min ye nkalon tigɛ k'a la ala taala kan o tigila mɔgɔ a bɔnɛna ka a bɔnɛna fatana fatanaja u amarahum donc o ye ɲɔgɔn sama sama kɔrɔ o ɲɔgɔn ye ka ka ɲɔgɔn sama sama o ko koɲɛ la quoi bayinahum u ni ɲɔgɔn cɛ donc kɔrɔ firawuna n'a ka mɔgɔ ninnu o bɔra o asaru ma ye wa asaru najuwa wala ka gundo kuma kan fɔ ɲɔgɔn ye donc o ye o jɛnna sisan ka nabila musa na nabila musa to yen olu bɛ taa ɲɔgɔn ye fɔlɔ ka gundo kuma kan fɔ ɲɔgɔn ye quoi hon kalu o ko in hada ni in in hada in haza ni haza wala in haza ni a ye nin mɔgɔ fila an ɲa bɛ nin mɔgɔ fila nin na kuranna nabila musa n'a ka n'a ka haruna an ɲa bɛ ninnu la dɛ lasahirani ko ninnu ye furatigi fila olu wali kɔlɔsibɔla filaw yuridani o b'a fɛ an yukhrijakum ka bɔ ni yukhrijakum ka bɔ ni aw ye min ardikum ni aw ka dugukolo nin kan ka bɔ ni aw ye aw ka dugukolo nin kɔnɔ bi sihrihima ni u ka u ka kɔlɔsi nin ye wa yazhaba bi tarikatikum musla ka aw ka sira sira ɲuman nin k'a bɔ ale bɔsi aw la donc olu ka jo sɔnni o ka diinɛ kolo bɛ min kan de ko musa ni ni aruna b'a fɛ ka o sira nin bɔsi olu la ko fura min ɲɔgɔnna tɛ olu ka ko olu fura ɲɔgɔnna tɛ mais ko musla nin kɔrɔ le o ye tubabu ko ko chose exemplaire fɛn min don n'u ko fo exemple fɛn min don a bɛ se ka ta a ɲɔgɔnna tɛ ko a bɛ se ka ta ka bila mɔgɔ la fɛn min don mɔgɔ bɛɛ b'a

suma ɔhɔn donc firawuna de bɛ kuma na sisan n'a ka ɛɛ a ka kɔlɔsi kɔlɔsibɔlaw ninnu ye wa aw ka ka aw ka dabali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc u ka dabali bɛɛ kɔrɔ u ka kɔlɔsi bɛna kɛ feko bɛna kɛ ka fara ka nabila nabila musa n'a ka n'a ka haruna ni ɛɛ ɛɛ kuma c'est à dire que se ka olu marisa ka se kɔrɔ wala u bɛna dabali min kɛ ka se nabila musa n'a ka aruna kɔrɔ olu ko aw ka dabali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan summa n'a ye fara ɲɔgɔn kan ka ban itu safan aw ka na safa safa rang rang ka se safa safa wa kɛ o tɛna pêle-mêle cogo dɔ la dɛ o bɛna safa safa ni sɔn dɛ wa kad aflaha yawma man ista'ala ah bi kɔni ee mɔgɔ min ye se sɔrɔ o tigilamɔgɔ o tigilamɔgɔ kisi la a b'a faamuya c'est ça parce que ya bin de o bɛna fara ɲɔgɔn kan ni nabila musa se sɔrɔ la a bɛna kisi ni olu fana se sɔrɔ u bɛna kisi bali olu fɛ olu bɛna nafoloba sɔrɔ firawuna fɛ o ka kɛ a ka minisiriw ye a yɛrɛ fɛ a ka mɔgɔbaw ye donc o de ko ten ko ni mɔgɔ min se sɔrɔ ni mɔgɔ min sera ka k'a se sɔrɔ bi dɛ o sɔrɔ b'o kɛ kɛ kɛ mɔgɔ min mɔgɔ min na kisi alors o de ɛɛ sisan firawuna mana nin fɔ ka ban wa o de firawuna ka mɔgɔ ninnu kɔlɔsibɔla ninnu o ko kalu o ko ya musa ile musa imma an nulkiya kelen an ka a daminɛ ka an ta fili fɔlɔ wa imma an nakuna ne y'a yɛlɛma de imma an to- imma an nulki- tulkiya kelen e ye nabila musa e ka daminɛ ka e ka bere fili wa imma an nakuna awwala man ulka alka walima an ka kɛ maa fɔlɔw ye minnu bɛna o ta o ka o ka kɔlɔsi fili kala o le musa ko bal ayi o tɛ le alku aw ka fili aw ka labɛn ka taa fili taa n'a ye fa iza hibalum o yɔrɔnin kelen o y'a fili tuma min na o hibalum ko i ɲa o ɲa ba o ka bere o ka o ka o ka eh, juru o ka juru den juru juru tun b'o fɛ dɛ o ka juru ninnu na wa isiyahum n'o ka bere ninnu yuhayilu ilayhi min sihrihim na a bɛ yɛlɛma yɛlɛma o ka n'o ka kɔlɔsi de ye ten anaha tasa o ɲa kɔrɔ ten dɛ

innaka e le nabila musa antal a'ala e le kɔrɔtalenba ye kɔrɔ e le na se sɔrɔ ne ne tɛ ma ye ma a'ala mɛn wa ala ala yɛrɛ a'ala ye ma ya o de kuma kan kuma kan n'a yɔrɔ don ni ni kerecɛn don o tuma ko nabila ko nabila musa ko nabila isa ala ye parce que ala ko a'ala olu b'a fɔ de ma ma ko ne ne ko ayi ko e mɔgɔ ye masa ye masa don kɛ est-ce que a bɛ a ka masa ni ala ka masa ye kelen donc n'i ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ kɔrɔtalenba ye e ka kɔrɔtalenba ni ala ka kɔrɔtalenba ye ko yan ko e ye yelikɛla e ka yeli cogo ala ka yeli cogo kelen kɛ kelen e ye dannibaa ye e ka i bɛ ka dan ala ka taa cogo min na i bɛ danni min kɛ e bɛ o kɛ i b'o tigɛ o kɛ i bɛ ala ta dilan ka bɛ dilan a bɛ dɔ wɛrɛ kɛ k'a kɛ mais ala e tɛ ala ta nin ma kɛ hali n'i taara mɔgɔ ka joli bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan kɛ e e ta ni ala ta ye kelen donc kelen tɛ o de kelen tɛ ninnu sisan n'u taara kuma kan kuma kan sɔrɔ

fɛn min y'i tɛgɛ dɛ e ka fili talkaf ma sana'u o ye fɛn min dilan ka bila nin kɔlɔsi da ka bila a bɛna bɛɛ kunun innama sana'u ala ko o ye fɛn min dilan nin dɛ kaydu o kaydu sahir kɔlɔsibɔla ka dabali don kɔlɔsibɔla ka dabali don wala yuflihu sahiru kɔlɔsibɔla tɛ kisi fiyewu ka ye dɛ haysu ata yɔrɔ o yɔrɔ kɔlɔsibɔla nana k'a tɛ kisi fiyewu ka ye

kala o le amantu o le firawuna ko amantu lahu aw bɛ sɔn ka da nabila musa la kabla an azana lakum k'a sɔrɔ ne ma sira di aw ma innahu ala ka nabila musa lakabirukum aw ka sɔn aw ka la belebeleba kelen aw ka sɔn a kɔrɔ min ka bon ni aw ye mɔgɔ min bɛ min ka bon ni aw ye kɔrɔba min ka bon ni aw ye ko lakabirukum aw ka aw ka aw ka kɔrɔba le don kuma ye allamakum allaji min ye aw ladege a kɔrɔ nabila musa ye furakɛla kɔrɔba ye a min fura dɔn ka tɛmɛ olu kan donc nabila musa de ye aw ladege sihara mais u b'a fɔ fɔ u ka mɛtiri wa n'o tɛ ala tɛ ala mɔgɔ tɛ aw ka mɛtiri dɔrɔn don ko nin fɔlen o ye ko innahu lakabiru ko non non a ka bon ni aw ye dɔrɔn kɛ allaji allamakum mɔgɔ min don ale de ye aw la aw ladege sihara kɔlɔsi nin ye n'o tɛ donc a kɔrɔ non non non aw ka mɛtiri lo a ka bon ale ye wulɔ de ka ca ni aw ye ni o tɛ ala mɔgɔ tɛ fala fala o fala la lɔrɔ o y'a la ka kali fala uqatti'anna aydiyakum ne kalila n bɛna aw aw tɛgɛw tigɛ tigɛ wa arjulakum ka aw ka senw tigɛ tigɛ min hilafin ka fo ɲɔgɔn kɔ ni nin gosi tigɛ min ni kini bol kini bolo tigɛ ka barakan fi juzi in na wa usalibakum ka tila ka ka aw gwengwen ka ke crucifier quoi k'i bɛna ka ka i siri su yiri ma voilà donc olu de bɛna don alijana kɔnɔ olu a firawuna ye u baara min kɛ o le bɛna kɛ kisi ye olu ma quoi parce que u ma sujudi don o ye sujudi kɛ han jɔn de kɔ a b'a fɔra de quoi o ye sujudi kɛ yɛrɛ ka sɔrɔ ka o gbɛngɛn aa o tɛ firawuna ka mɔgɔw tɛ kɛ

ɛɛ min min min mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'a kɛra cogo min a bɛ se k'a fɔ k'a kɛra parce que kɔlɔsibɔla ninnu ani mɔgɔ min bɔnna ji la nin bɛɛ tɛ kelen ye kɔlɔsibɔla ninnu mɔgɔw lo k'a bɔ nabila musa ka mɔgɔ la mm. olu ye furakɛlaw ye olu bɛ kɔlɔsi dɔn o taa dɔw wele nasan ka dɔw fana wele yiya ka dɔw wele waga ka na n'o ye ka fara ɲɔgɔn kan yan ka ko nin kɛ olu bɛɛ ka sujudi kɛ donc hali n'u y'u minɛ k'a gɛngɛn dɔw tɔw bɛɛ lajɛlen ma sɔn ka tugu a kɔ mais o kɔfɛ sisan n'o musa mɔgɔ nana bɔ n'o ye ka boli sisan olu ka tugu ɲɔgɔn kɔ olu de taa to ji to ji la donc minnu sɔnna ka sujudi kɛ dɛ o fagara o o ma faga o olu sɔnna ala ma ka ban ayiwa olu sujudi kɛ ka ka ban firawuna yɔrɔ kelen e n'a y'o faga sisan o sɔnna ala ma ka ban o ŋaniya ka ɲi ka ban o ye alijana sɔrɔ mais n'i ko sisan ko o ma sujudi kɛ ka don alijana kɔnɔ o yɛrɛ sisan ale ka dɔwɛrɛ parce que o sujudi kɛ ka ban o yɛrɛ b'a la quoi mais e bɛ n'o tɛ min fɔra dɛ a bɛ se ka kɛ gbɛngɛn de bɛ se ka kɛ mais a tɛ yira kɛnɛ kan kuranɛ kɔnɔ ko a kɛra ayiwa a tɛ yira yan voilà mais kɔlɔsibɔla ninnu hali kɛ furatigi ninnu n'o tɛ peuple ninnu bɛɛ tɛ voilà furatigi ninnu o juru dɔ nahala wa n'ale a ye voilà

mais ale b'a jateminɛ ko ale ka tɔɔrɔ min b'a latɛmɛ mɔgɔ kan a ka bon ni ala ta ye a t'a dɔn ka don wo dɔ mais mais qalu o ko kɔlɔsitigi ninnu lan nu'mina lan nu'sira la siraka an tɛna ala an tɛna e kanu ala ma ja'ana

an tɛna e kanu ka tɛmɛ o tigilamɔgɔ kan donc nabila musa ka jelimakɛ bɛ na dɛ an tɛna taa e kanu ka tɛmɛ ale kan masa masa min an tɛna ka kumakan di nabila musa an tɛna ale fana an tɛ e fisa ni ale fana ye kuma fɔlen ye an tɛna e fisa ni fisa ni olu si ye donc n'i b'a fɛ ka min k'an ye o de ko faqdi ma anta qadin e bɛna min latigɛ e k'o latigɛ n'i bɛna an kan an sen tigɛ a tigɛ sisan sisan an ɲa k'a ye n'i bɛna an faga an faga n'i bɛna an gɛngɛn an gɛngɛn o kɔrɔ kuma kɔrɔ faqdi ma

ani e ye an jagoya ka fanga jira an kan k'an bila min kɛli kɔni e mana fan kana fila kɛ ka nabila musa sɔsɔ wa a bɛ ala ka yafa an ma bɛɛ lajɛlen ko la i ko kɔni a ko di alayhi mina sihri ka bɔ su ko la wallahi wallahu khayru ala taala ye masa min ye

donc n'an taara bɛna filɛ a bɛ se kɔni o bɛ se ka yira a bɛ se ka ko k'i la n'a y'a sɔrɔ n'a y'a kɛ n'a a ma bɛ se ka ko k'i la mais o yɛrɛ kɛra adinaden o fana sɔnna ala ma ka sɔrɔ ka sa o bɛ ten innahu donc man yaati donc innahu a lɔn ka danganiya man yaati rabbahu mujriman mɔgɔ o mɔgɔ min nana a ti a tigi ala fɛ ni ni jurumutɔya ye fa inna la lɔn k'ala taala fa inna lahu donc jahanama lɔn ko jahanama bɛ o tigila mɔgɔ ye a ko ɛ o a lɔn ko jahanama bɛ o tigilamɔgɔ ye la yamutu fiha o tigilamɔgɔ a tɛna sa jahanama kɔnɔ fiye ka ye wala yahya a tɛna ɲɛnamaya fana a kɔrɔ ɲɛnamaya tɛ ɲɛnama ye dɛ i bɛ ɲɛnama mais i tɛ lafiya n'o i tɛ lafiya ni ɲɛnamaya lafiya ɲɛnamaya yɛrɛ kɔrɔ i bɛ lafiya don ni lafiya tɛ i tɛ ɲɛnama e bɛ saya kɔnɔ sisan Ɔhɔn. wa man yaati muminan mɔgɔ mɔgɔ min nana ala taala ma muminiya la n'a- ni- n'a dara ala taala la qad amila solihati cɛn cɛn na o tigila mɔgɔ a ye ɲuman kɛ i m'a ye donc ko mɔgɔ mɔgɔ min ni ni ni sɔnna ka limaniya ala taala ma a ye ɲuman kɛ ka ban wa ulaika o tigilamɔgɔ ninnu lahum darajatu ala ko daraja sara ɲuman b'u tigilamɔgɔ ye ula min ye daraja kɔrɔtalenba ye daraja kɔrɔtalenba parce que o bɛ se ka kɛ adina adina ye min ye firdaw firdawsu ye eh, walima eh, eh, walima wala a gɛrɛfɛla don sigi ti dugumata dɛ jannatun o ye adina ye adnin bɛ sigiyɔrɔ ye tajri min tahtiha anharu kɔw ji kɔ kɔsiraw bɛ boli la yɔrɔ min na pɔnpɔ ji jiw lo quoi voilà ji ye ji sanɛw ye jɔlɔw

ayo isa ne ka ne ka nyarke yɛrɛ Yɛrɛ. wa laqad awhayna ila musa a lɔn ka dangane ma cɛn cɛn na ale ala taala ye wahiyi ci ka na nabila musa ma an asri bi ibadi ko a ka bɔ ni ala taala ka jɔn ɲumanw ninnu ye fadrib lahum tariqan ka sira